Tikatulukiratu pa boma ndi nkhuto wa matopedwe sitikagona usana kapereke ulemu kwa Rukuru ndi lufira nkhalamu za dzinja zopusa mchilimwe kirawo kirawo pa mpata wiliro ngerenge mpaka pa pusi dziko lopanda matukutuku a zikwera tiye kwathu ku karonga Take this one. mu dziko la anthu okuda ndinabadwa mu dziko la anthu okuda anthu okuda ndi mtima omwe moti anthu ambiri adziko lakwathu Malawi ndimakhulupirira kuti kuwakanda pa nsana atha kutuluka fumbi kuli kuda ndithu kuwakanda mpaka mtima wawo atha kutuluka fumbi kuli kunyasa mtima kuipa moyo mabwana akwathutu kumalawi sasaina chinthu ngati chiti choti chikubweretsera ndalama ndithu olo utayesesa bwanji sakusainira azingoti ukabwereso ngati chiti choti chikupindulira koma chikangokhala choti akuchosa ntchito olo asanamve nkhani nkomwe asaina kalekale ndikuti chikakhala choti ntchito yako iwuma olo ali kumaliro amayi awo amalolera mwambo kuwusiyira panjira usanathe azasaine akuthothole basi ndinabadwa mu dziko la anthu okuda anthu oyipa moyo anthu ankhwidzi oti kuwakanda mtima wawo utasakanizako timadzi utha kutuluka kathope kuli kunyasa moyo mavenda akwathutu kumalawi amakugulitsa chimalaya chachikulu amvekere chakukhalani madala iwe ponyinyirika amakodola venda nzawo mwa mtundu ngati sadziwana naye iyeyo amvekere akuyimani boss akukhalani kayesere kuwavala kumpingo ukuluukulu wakewo abusa phwete kukanika kulalikira msonzi kulengeza ndinabadwa mu dziko la anthu okuda bola mwina anzathu amangoda nkhope yokha koma siku malawi anthu anada ndi mtima omwe anthu akwathu ndi oyipa moyo anthu oti sungawadalire anthu onyasa khalidwe ma big akwathutu ndi mbava osati masewera akatchena nkumakufotokozera mapulani iwe m'manja phwaphwaphwa osadziwa afuna abe zako zomwe pasadutse mbale ya chopereka chopita kwa amphawi iwo apisamo kalekale aonjola sungawadzudzulenso kapena kuwamanga iwo ali ndi tianyamata tawo tomwe ntchito yawo ndikuphwasamula onse odzudzula Timayamba kuimbira foni pa nambala ya private ukapitiliza nkungokusowetsa. Pa maliro ma big wo nkusonkhanso ya ndiwo atasankha ka komiti ka mbava zinzawo ati kafufuze za imfa yako palibe zoti izafufuzidwa yatha imeneyo kuno ku ndende nkwa amphawi okhaokha. Ndinabadwa mu dziko la anthu okuda, kuda ndi mtima omwe, anthu akwathu ndi nkhwitikwinya, anthu ankhwidzi, anthu oipa moyo. Pasamveketu zoti zikuyendera shop yako ikudzadza basopu moto umayaka ku msika umenewu ukafunsa chairman a msika si maphunzo akewo ati ukuona ngati ndingayase msika shop yanga ili momo ukafunsa ku bungwe lolimbikitsa mdima pozimitsa magesi tsiku lonse chaka chonse amachita kutsatsiratu ati ife nyesi chizimisireni sabata latha mpaka lero musatinamizire kapena ndinu achipani ati ife mmene timakukonderani muja tikayase msika wachani Umangotsatsa m'matako mwako kufuna kulira nkuwawuza akazi ako kuti waziyasa okha msika umenewu ndithu unakagula machesi umenewu waziyasa okha ouyasawo ndi akazi ake ali phe kusangalalira misonzi yako ati amati atani ndi chishopu chodzadza tamukhaulitsa. Ndinabadwa mu dziko la anthu okuda ndemvera mwanawe nkumalawi kuno. Kukhala kuno ukhale ndi Yesu chifukwa imfatu si nkhani kuno. Ngati sanakuphe andale, kumakhala njala yochita kulengedwa chaka n'chaka kuno. Ngati wapulumuka ku izi, misewu yathu n'njokumbikakumbikanso utha kufa pangozi. Wapulumuka ku andale, njala komanso ngozi, utha kufabe. Mvula ya Chauta yomweyi anthu kuno amatha kulengeraponso ziphaliwali zowonjezera. Madzi a m'beseni omwewa ati anthu amatha kulengera ng'ona kutulukira m'menemo n'kunyotsola mphuno yako iwe ukusamba. Asakupusise Malawi dziko la anthu ambiri ansanje ma big okuba mabwana odzikonda ili ndikunena pano si apa ndalama zinazake aphungu akuti amafuna agawane uko kuti ndikunena pano si apa timalimbana ndi tiana tosabadwa ati tizichosa mimba mwa ufulu tisaone kuwala timeneti tidzajaira uku chi fizi cha mma college titakweza kutsekeratu tsogolo la amphawi ndinabadwira mu dziko la anthu ambiri amitima yamatsinya khalidwe la litsiro moyo wachikolopa ndinabadwa mu dziko la anthu okuda